Good morning aMalawi nonse lero tabwelera ndi program yosiyananapo tchuzi kaye osati akuti edition iyi ndi tchuzi kaye yomwe timayiulutsa makamaka ku malawi trends tv ku facebook ngakhalenso ku tiktok koma ndikufuna tiyipange feature panopa makamaka pa justin tech malawi guys Ndakhala ndikumakamba makamaka nkhani zokhudzana abale athu aja amene tinawaluza pa 10 June 2024 kunena kuti no mabanja awo aja ndi amene amakhala kuti no a tikamati analuza amene aja ndi amene analuza chifukwa chonena kuti no mabala aja kuti achiretu zimatenga nthawi. Ndipo enanso amatha mpakana kukalowa ndithu mmanda mabala amene aja osachira. Ndeno over a couple of weeks ago I think takhala ndi kuti tikumaonera kuchokera kwa anamfedwa enieni. Osangoti ifeyo amene timakhala pa social media ndikumakuwakuwa hey chani chani hey chani chani hey chikangawa chani chani. Anamfedwa enieni takhala tikumamva ndithu akufotokoza. Mmene no mitima yawo ilili yosweka, my goodness, my prayers and thoughts are with these families, I pray for them. Now ndabwerabe kuti tingokhala ngati tikumenyabe ngati ka recap pang'ono komanso kupanga appreciate kuti mwina mwake tithe kukhala pansi ndikutha kumvetsetsa kunena kuti kodi no anthu amenewa akudutsa mu zotani every day and night usiku kukamada amakhala ndi kuti no mmaganizo mukuyenda zotani kodi mmitima ndiyolemedwa motani kumamva ma voice awo mmene akumvekera nde ndabwera ndi compilation ya onse amene so far akapereka ndi kuti no maumboni awo kapena mwina make kukamvetsedwa kumbali yawo kukafotokozako kumbali yawo ngati akubanja tionere limodzi ma guys pamene tikuonera zimenezi eeh tikhale tikumawapemphereranso anthu amenewa kuti Mulungu athe kumawatonthoza eeh. Mulungu amadziwa mmene angatonthozere mitimayi nangatu ndi amene anatilenga ifeyo. Ndiye tiyamba makamaka ndi kuchokera ku banja la a Lapken, amenewo akazi wawo anafotokoza motere. Tionere kambali aka limodzi. Nizipita kunyumba mwina battery yatha ndizikangokhonzeka chakudya nakhala kunyumba kuja kumakhonza chakudya kukhonza cha ma 7 o'clock 10 mins past 7 sinimayiwala my son mwana wanga wamwamuna anandimbira foni amayi ine abe kwa mulungu tinachokera komweko tizabwerera Nati, Ukutanthauza chani? Yankhula mwachangu ndili busy. Anabwerezanso, Kwa Mulungu tinachokera, komweko tizabwerera. Iwe ukutanthauza chani mwanawe? Ine ndili busy, abambo ako akhala akubwera pompano ndikukhonza chakudya. Ali, Amayi limbani mtima basi. Ndege ija ikukhala ngati yasowa. Nati, Wanena kuti chani? Akuti ndege akuti yasowa ndikuona mma social media. ndikuti ah, inu simunaone nati ayi sinagwire foni kuti ndikhale pa whatsapp Ndi- ndikungolankhula ya foni koma sinalowe pa whatsapp komanso kuno kuma zimene ndinayankha ine kumalawi kuno ndege singasowe ndege imeneyo ilipo abambo ako abwera amayi zikukhala ngati zoona ine ndinasiyira chilichonse pati pompo kulowa pa social media naona nano zima message zomwe anthu amandipanga forward zambirimbiri ine aa ah, ah, chachitika ndi chani ndinasiya kupanga chilichonse basi nkukakhala sinalire sinatani nakhala basi mpaka night nagona mamawa kwathu kunalibe munthu aliyense aliyense amadikirira Anabwera apongozi anga akazi, anali munthu woyambirira kufika, amakhala ku 36 Mrs Bwanali. Ine aa ndege ipezeka chamma 10 nalandira foni ndi brother ena timapemphera nawo pa city center kundiimbira kunyumbatu kwabwera anthu bwerani pompano muli kuti nati ndili ku Likuni kwa Chinsapo ati bwerani pompano pompano ine ndege ijatu mwina yapezeka nanga ndekha kumazifunsa nde ndinathamangisa galimoto kufika kunyumba ndapeza anthu asegula gate chani akuti ayi anali aku office kwa mamuna wanga ati "Ah, atituma kuntchito ndetabwera kuti tidzakuuzeni kuti sanabwere ndiye tonsefe tikuyembekezera kumva zosatira za ndege yasowayi akatiuza tibweranso musachoke pamenepo ndi pamene inenso pano nayamba kukhala ndi maganizo "Ah, ndege ijadi yasowadi ndinakhala pansi no kenako ndayamba kuona anthu ayamba kubwera anthu ayamba kubwera anthu ayamba kubwera zitatero no anthu tinagona anaulusa president a former president matofu kuti anthu aja apezeka koma onse anali atatisiya atamwalira ntauzidwa chonchija ndimangouzidwa kuti ndinakomoka Mzimu wa malemu Lapukeni ukause mu mtendere wosatha komanso Mulungu wamphamvu zonse atonthoze banja la a Lapukeni anthu onse amene anakhudzidwa ndipo imfa imeneyi imakhalabe ikuwasowetsa mtendere. Mulungu achiritse mabala amenewo. Kuchoka pamenepo akuluakulu tatiyeni tiloweno ku banja la a Chisomo Chimaneni. Tiyeni tionere limodzi. To my surprise ndinapezeka kuti nthawi imeneyoyo ya around 3 yo panalibe presidential diary nde pena ndimati mwina ndaimisa or else mwina sanapange ndinakhalabe kumapanga tizinthu tina then ndinadzapanganso check ndinaonabe kuti presidential diary ija palibe imene ndi imene ndimayidalira kuti ndikhala ndi chithunzithunzi choti anthu aja ali within atani abwera then ndinapezeka kunena kuti ndinayamba ndangoonako pa phone ndi pamene ndimaona pa social media onena kuti ndege yatani ndege yasowa and i remember that day ndimangozungulira m'nyumba ndimangozungulira m'nyumba nditatenga phone kwa ine chinali shock sindimakhulupirira and i remember my firstborn amandifunsa ati mami mukulira chani koma popeza ndi mwana wang'ono sindinamuuze kuti chimene ndimalira chinali chani Sin- ndimayesetsa kupanga process kuti Is this true? Ndimadzifunsa ndekha mnyumba. Koma zimaoneka kuti ma message aja not ma message as such koma pa, pa social media paja almost ma platforms ambiri amaonetsabe kuti the, the plane is missing. Then eh, ndinapezekati ndinamuimbira mlamu wanga amene ali last born ku family yawo. Ndinamufunsa kuti kodi wamvako chani? Anandiuza kuti ah, ma Komfo, first born wanga ndi Comfort dzina lake. Ma Komfo ayi, mudikire kaye nditani ndifufuze bwinobwino inenso ndangoona mmene inunso mwatani mwaonera. Ndiye ndifufuze I'll come back to you ndikuuzani mmene ineyonso ndatani ndafufuzira kuti kodi ndi zoona kapena ayi. Then pamenepo ndeti nthawi ikutani ikudutsa chakumadzulo ndithu tim- basi ndeti ndi pamene inenso mmutu mwanga sikuti palibe chimene chimayenda sinima ndinali disturbed kuti kodi chikuchitika ndi chani ndi chakumadzulo mpamene apongozi anga amene ndimakhala nawo anabwera anabwera kuti anadziwa kuti ndikangomukhazika kuti asakhale yekha anabwera then apongozi anga enieni amene ndi mayi ake a lady chisomo anabweranso Ndiye ndinali ngati ndinali ndi ka company ndithu kuti ndima, ndima, ndimati ndikamadandaula koma anthuwa ndimadziwa zoti ndili ndi anthu ali pafupi. Nde ndinapezeka kunena kuti tsiku limeja tinagona ndi tikungoonera ma briefing apa apa TV. Ndimathabe kumafilabe kuti ndili ndi anthu komabe mutu wanga unali uta- utasokonekera then ndinapezeka ti patani paja around ka ndi ma 8 anadzabwera a welfare aku polisi pa galimoto ndi ashehe abusa a ku CCAP anabweranso ndi i remember anali father likucha anandipeza nditakhala pa mpando ndi anthu nde analowa nkunena kuti "Ah, tabwera kuti tidzakuoneni komanso tidzangokuwuzani kuti ndi mmene tamvera muti ndege yatani yasowa komabe tisataye mtima anthu akuya- akupangabe search nde anandipeza ati pambali panga panali bible ndati amu ine muzingolimbikirabe kutani kupemphera anapemphera abusa a CCAP aja nkunyamuka kumatani nkumapita koma ti- em, asanapita nena zoti if anything tibweraso kuti tidzakutani tidzakuuzeni anthu aja anapita ndeti timawaonerabe pachani pa screen paja nde it was around to 12 pamene amanena kuti a HE apereka ngati tisati tinene kuti press briefing ndinganene kuti ale ayankhula ku mtundu wa malawi and i remember very well akuti ayankhula ndinangodabwa kuti khomo laku lakuseri ku kitchen kunangolowa azimayi gulu la azimayi and zinthuzo zimachitika modzidzimutsa inenso sindimathanso panga process kuti chikuchitika ndi chani anthu anangolowa ku kitchen kuja ndeti ena alowa pa mm, pa main door ndeti galimoto ya polisi ikubwera i think ndekuti amabwera kuti adzapereke uthenga akufika anapezeka kuti kungofika muja ndena azimayi anali andigwira ena akuchotsa katundu akutulutsa sina olothenga okuti kapena ndinamva pakamwa kuti kwachitika chakuti ayi koma ine ndinangoona mmene zinthuzo zimatani kodi zimachitikira zinandipatsiratu chithunzi kuti ndinaluza hope kunena kuti nde apapa chabwino palibe
Mzimu wa malemu Chisomo Chimaneni ukause mu mtendere wosatha. Mulungu yekha ndi amene amatha kutonthoza ifeyo pamene tikulira. Tikuwapempherera ku banja lawo kuti Mulungu awatonthoze. Kuchoka pamenepo tatiyensoni tionere makamaka kuchoka kwa akubanja la Aidini, malemu Aidini. nde anthu aja anabwera ku galimoto tinanyamuka kumapita ku nyumba titanyamuka kufika ku nyumba that's when my son called from south africa kundipanga kuti amakonda kwathu we joke a lot anandipanga kuti gangster ali stable In the moment ntamva voice ya mwana wanga I cried. Mwana wanga anandiuza kuti mami no bwanji namuuza kuti dad is nowhere to be seen. Dad sakupezeka or even kuti angoganiza kuti andipangire text wherever he may be sakufuna anandiuza kuti Mommy, dad is a brave man. Akhala ndithu inu. Ine, ine ndiye I'm too fragile. Sindingakwanitse kumapanga handle zinthu zovuta ngati zimene. I can't manage to wait. Nalira kwambiri. pamene paja mwana wanga anandiuza no anadula foni ndikundi kumwimbira m'bale wanga wina amene timakhala naye kumuuza kuti be with mom ananditumizira message very strong yondilimbitsa mtima yondipanga remind kuti ngati dada anapanga survive in 2018 ku drc izi ndi zazing'ono is going to survive nde ndikuti nanga what if ndegeyo yagwa is he going to survive iwetu zimene ukukambazi ukukamba za pa ground za nkhondo ma what if ndege itakhala kuti yagwa is he going to survive nde maybe he kept on going i don't know mami talimbani mtima you are a strong woman eti ineyo ndinamvera nana- ndinadziuza kuti ya I'm a strong woman ndinapezeka kuti ndadula foni ija komano zinadzapezeka kunena kuti the next morning ndimene timauzidwa kuti chabwino palibe koma ineyo nkuti ntanyamuka kale ndidapita ku zomba knowing kuti ndege ikamabwera ifikira ku zomba fa madoni awo analoti amatera ku zomba nde ineyo I was- i went to zomba kuti amuna anga akamabwera andipeze ku institutional house yathu ya ku zomba anamwalira mwapena ndimakhala ndi maganizo oti olo onse amwalira koma amuna anga alipo until social media yanso inabweretsanso zithunzi I recognized kuti au iye ali apa before directive isanabwere kuti asaoneke wina aliyense akugawa zithunzi but anthu anali atagawa kale ine ndinaonera phazi kuti ndi chiuno kuti this guy amtembenuza apayu pooneka kuti mwendo umodzi ndi othyoka oduka uh, unaduka chakuphazi uku chonchi uku apo kumapita uku phazi ndoduka mwendo winawo nde sunaonetse u- ujero unaoneka kuti wachokeratu kuti wachoka watembenuka i recognized him kuti amuna angawa basi i lost hope ndi pamene ndinazindikira kuti basi chabwino palibe it was like dziko lonse likundithera on that particular day that's what happened kwinako ndiye timangoyendera kuti uzungulire kutere kutere akuti mwakuti koma it's very painful chifukwa tinapita kunsipe kuti tikayike amunanga unfortunately sitinathe kuona thupi lawo because there was a directive yokuti tisatsegule coffin anthu anali atavulala kwambiri ndi coffin
Mapemphero athu komaso maganizo athu onse abwino ndizonena kutitu akulunjika kwa iwowa akubanja la malemu Aidini pamene tikupempherera mzimu wa a Aidini kuti ukause mumtendere osatha komaso ndiye kuti anthu amene anatsalawo Mulungu atonthoze mitima yawo yosweka. Pepani kwambiri. Ndipotu apa tatiyeni tionereso ndekuti kuchoka ku banja la a malemu Lucas Kapeni.
Musadandaule china chilichonse anthu ali bwino bwino you know. Kenaka ndinamuimbira foni mwana wanga first born wanga anali ku Livingstonia ku Mzuzu. Ndinamuimbira nkunacha. Mamawa kutacha is it around 7 kunabwera ampingo a parish priest a ku St Ignatius parish anabwera ndi a police welfare ya ku headquarters ku area 30 anabwera kudzangotikhazikitsa mitima pansi kuti panopa ndoti asilikali ali pa ground akusaka adakalisakasakabe koma mpakana panopa ndoti sitinatani sitinamve ansa ina iliyonse inazi koma kwambiri anthu aja aja ndi a father anapemphera ananyamuka kumapita panangopita is it 3 hours or 4 hours anabweraso omwe aja a father ndi police welfare aja anabweraso ndimene ano amadzafotokoza onena kuti ah, amayi tabwera imene ina inokhala inali cha m'ma 11 12 imene anabwera ndi uthenga wonena kuti amayi tabwera ndi uthenga onena kuti ndege ija yapezeka Anthu onse apezeka komano zativuta. Anthu onse
Mzimu wa malemu Lucas Kapeni ukause mu mtendere wosatha komanso tipempherera banja lawo, onse amene anasiyidwa kuti Mulungu athe kuwatonthoza mu njira zake. zimene iyeyo amatha kukwanitsa kutonthozera mitima yosweka. Apa tionereko nde kuti kuchoka ku banja la malemu Saulos Chilima kuti kodino nawonso atiuza zotani. And when I said I wanted to go to Kia, I was told no, because the president wasn't going to be at Kia. Later in the evening, we were rushed to leave because we were told that the former president was going to go to the airport after all.

We committed our beloved Dr. Saulos Klaus Chilima to his final resting place in Nsipe. Mzimu wa malemu Saulos Klaus Chilima ukause mu mtendere osatha komanso tipempherera ndi kuti Mulungu wamphamvu zonse kutino atumize angelo ake awafungatire amenewa ochoka ku banja la a Saulos Chilima pamene akulirabe imfa imeneyi kutino Mulungu awatonthoze. Ndipotu apa tionereko kuchokera ku banja la malemu Flora Selemani kuti kumenekonso atiuza zotani.
Atafika kuno ku Lilongwe anaimbanso foni anati, ah, ndayenda bwi- tayenda bwino kwambiri nde panopo tafika kuno ku Lilongwe. Oh, chabwino. Ah, paja lero ndi birthday ya Ndinauza ayi ayi chabwino ndingotumiza makobiri muyang'ane dizilo oti madzulo ano titengane tipite ku mangochi nde ine nafunsa kuti "Ah, ngati mukuti tipite ku mangochi kodi mawa ndi ntchito mutani kuti aya mmene ndauluka leromo ndekuti ndikhoza kukhala ndi 3 days ina yake yopuma kenaka nakhala anandiyimbilaso phone anandiuza kuti ndalama mwalandila ndinauza kuti ee ndalama ndalandila zikomo kwambiri ndiye akuti aa basi apapa tizinyamuka anytime chifukwa tikuona kuti magalimoto a vp akubwera aa chabwino muyende bwino kenaka basi anayimbaso phone kuti ndanyamuka panopo ndikupita no ku mzuzu kuchokera kwa pamenepo ndipamene no tidangomva patatha mwina 1 hour ndipamene pamazamveka aya ndege sikuoneka aya ndege si ya vp sinafike aya ndi panakhala zokambakamba zambirimbiri kuchokera mwa ma social media mwina motoyomo nde inakwana nthawi ya past 12 ndimakatenga mwana kupita naye kusu- kuti ndikamsiye ku nyumba tamutenga mwana uja nafika ku nyumba naona kuti ah, anthu onse ali kunowa kuti ndiauze kuti kwachitika chakuti kapena kuti ah, tingokhala komabe anthu aja i think anali ataziona pa social media kenaka cha ma past 3 kunabwera amwachandi nde tabwera kuno timafuna tikuuzeni ndege imene amayendesa madamu sikuoneka yayi ndetiwapangira kuna kuti musamangomva pa social media nde anthu aja anauza ah, koma kuti bambo kulibe ali kushwaya tipita komweko ndi anandipeza atandipeza anandiuza amwene ah, timakufunani inuyo ndi nauza ah chabwino ndineyo atimati tikuuzeni kuti ndege imene amauluka madamu sikuoneka ndi nafunsa mwachandi kuti kodi ndege yanu ikamachoka ku airwing kupita kwina kuli koseka ku blantyre mmayiona akuti ee timayiona ndiponso timaziwa kuti o ndege panopo ili pakuti o chabwino nanga ndege yanuyi ikachoka ku kunoko ku malawi ikamapita kunja ngati kaya ku drc kuja ikapita ku south africa mmayiona akuti ee timayionanso ndipo timaziwa kuti panopo ili pakuti pakuti nde nanga ndege iyi ikukuvutani bwanji kuti muyione apa pa mzuzu pomwe pompa ndiye iwo ananena kuti ah no chifukwa chonena kuti funso limene mwafunsa ndi loona koma amene angayankhe ndi mabwana anga nde o chabwino zikomo mbiri ah basi tapita zina zili zonse tizikuwuzani mmene zizikhalira kuchokera pamenepo basi omwewonso panalibe lipoti lina lilonse timangomvera kuti oyayi ndege ija Pakuti akuyisaka, ayi, ayi, ndege ija, panopo zikutere, ayi, ayi, ndege ija, basi anthu apezeka atamwalira, mpaka kuzafika pa nthawi imene timazamvano zonena kuti iyayi maliro no abwera lero, iyayi maliro abwera mmawa, koma sitimamva communication yeniyeni from the government. Inali communication yokuti timangomvera pa ma social media anthu akaimva anthu amene anali pa mtendereko akaimva amati amwene tu akuti maliro aja abwera lero pena timamvera ngati anthu aku church amwene maliro tu akuti abwera lero basi tikayembekeza iyayi akuti mawa akuti iyayi basi kuzafikira pamene maliro amabwera abwera anadzera kuzomba anagona ku- anagona kuzomba ndikunyamuka nkukaika ku thyolo ndikafika pamenepo ndikuti ndamaliza Mzimu wa malemu Flora Selemani ukause mumtendere wosatha komanso ife tikupempherera banja lawo kuti onse amene anasiyidwa ndipo ali mu ululu osaneneka Mulungu athe kuyenda nawo ndi kuchiritsa mabala amenewo. Ndipo apa tilowere ku banja la malemu Dan Kanyemba nawonso timve kuchokera kumeneko.
chachitika koma because sitimatha kumalumikizana akayenda chonchija ndimadziwa zoti akapeza mpata andiimbira nde ndinapitiriza kumaonera ndithu program ija kufikira kuti mwambo wa maliro uja unatha komabe mmutu mwanga munali maganizo ambiri kuti ah chikuchitika ndi chani and eh, nthawi imene ija ndikuti two weeks before anali oti foni yawo smartphone inali oti inabedwa nde kuti amayuza ka keypad kakang'ono nde it was sad kuti mwina akanakhala kuti ali pa whatsapp bwezi mwina ntalemba text komano chifukwa inali yokuti mafunika ndiyimbe kutengera ndi situation ndinakanika kuti ndiwayimbire nde ndinadikirabe kuti ah, mwina andiyankhula ndimene tinak- ndinakhala kufikira kumasana panalibe chi- communication inali yonse kufikira kumadzulo around 4 mmene ineyo ndinayesera kuyimba foni nambala yawo ya 08 inayitana foniyo komano panalibe response ndinadzayimbanso kachiwiri foni ija sinayimbenso ndimene ndinadziwa i think china chake sichili bwino ndinadzamuyimbira Florence ndi clinic- ndi dokotalanso naye pa timu yawo ya ku ofesi wawo namfunsa kuti kodi wayankhulanako ndi anthu amene a- apita ku ulendo ku maliro anandiuza kuti palibe communication ina iliyonse basi ndinamuuza kuti kanga if anything office ikuyankhula, ingodikirira kaye basi ndimene ndinakhala kudikirira panalibe communication ina iliyonse kufikira cha- cha ma 5 ndimene ndima ndinadzalandira call ya anzawo ena kundifunsa kuti kodi malemu ana a- a- ad- amuna anu kodi anayenda nawo pa ujeni pa ulendo wa ku Nkhata Bay ndinanena kuti eya nde ati o- o- mwalandirako information iliyonse ku ofesi ndinanena kuti ayi nde ndina ndi pamene anayidula foni ija kenakano nditakhala ndi pamene ndinakhala ngati amwo kuti anandikhalanga ndidzidzimuka ndinatenga foni yanga kupita pa facebook pamene ndinakapeza mameseji oti ndege yaso kenakano ndimene ndinamva zoti ndege yasowa ndimene ndinayamba kulandira mafoni kwa achibale kundifunsa kuti ndili kutiko ndi ana ndinanena kuti ndili kunyumba walandirako communication iliyonse ku ofesi ndinanena kuti ayi ndi pameneno kunabwera ng'ono wangayu ndi brother wanga ana- anazandidikirira kunyumba chifukwa nthawi imeneyo inali yoti zinthu zayamba kuyenda m'ma social media ndinali obalalika kuti chikuchitika ndi chani Moti tsiku limene lija ine kwa ine sindinagone, ndinali pampando ndimayembekezera kuti mwina ndimva china chake kufikira mkati mwa usiku umene ndimamva kuti searching ya kufikira mmawa amene kumacha ndi- ndimangomvetsedwa kuti ati ah, ah, former HE ati ali ndi mawu oti ayankhule ku dziko ndinali oyembekezera kuti mwina ndimva kuti ndege mwina yatera kwina kwake ndi pamene tinadikirabe kufikira m'mawa mwake pamene ankati ati ayankhula 12 koloko nthawi ija inapezeka kuti inapiti- inapitirira ndegeyo yapezeka komano palibe amene wapulumuka
Mzimu wa malemu Dan Kanyemba ukause mu mtendere osatha komanso ife tipempherera ndiye kuti banja lawo, onse amene akudutsa mu ululu osaneneka kamba ka imfa ya a Dan Kanyemba kuti nawo Mulungu athe kuwakhudza ndi kuchiritsa mabala awo. Ndipotu apa tikambepono motere. Takhala tikumanena izizi kunena kuti no tingamakambe pano iyayi tathyoka ee ife mululu osaneneka imfa yosamvetsetseka inuyo ndi ineyo amene imfa iyi si sinatikhudze mwa direct ngati mmene inakhudzira anthu awa mm inuyo ndi ineyo Tingathe kumakamba koma madzulo tikapita zimakhala zachoka mmutu mwathu basi ndiye kuti tikutani tikupangano business yathu business as usual koma anthu awawa ndukuuzani amakhala akuona gap gap yonena kuti no apapa apa panali munthu apa munthu wathu apa watani wasowapo kodi adzabwereranso mpakana panopa ende mwamva ena akukamba zonena kuti mpakana pano makhala pansibe pena umakhala ngati kuti mwina mwake ngati kuti amuna anga ngati ah, ngati ndi bodza ngati abwe, ah, ngati abwereranso you know zinthu ngati zimenezozo it's just so sad ah choose kaye pepani kwambiri pepani kwambiri nonse amene munaluza we know kunena kuti this is so devastating and there is no any word that can make you feel better palibe mawu amene tingayankhule ife onena kuti no angakupangiseni inuyo kuti mumve bwino Mulungu ndithu akutsogoleleni anthu awawa ndi anthu amene anatumikira dziko linoli they served this country chifukwa pa anthu onsewa muzaona zonena kuti no panalibepo anthu achipani these were civil servants and anthu amene amatumikira dziko linoli la Malawi and they deserve ma recognition osiyana siyana ndithu kumapanga recognize kunena kuti no I don't know what, what, sh- what should we call them. Should we call them heroes or should we call them what? Komano, we should. So, I think let's call them patriots. These are patriotic citizens amene anamwalira akutumikira dziko lino, chikondi cha dziko lino. So we pray for them and uh, we hope ukonena kuti no, wherever they are, wherever may they find eternal rest they should find peace serenity apeze chiuso chenicheni mizimu yawo ikawuse mu mtendere osatha ambuye mwapatse anthu akufa chiusiro chosatha ndipo kuwala kosatha kuwalitse maso awo ause ndi mtendere amen choose kaye